nkhani yathuyi ndiyomvetsa chisoni nkhani yathu ndiyokhudza magaye anthu aku blantyre makamaka achinyamata ayambanso kupanga zosokonekera kachikena eya kumagwiritsa ntchito tuma drug tu magaye mankhwala ozunguza bongo achinyamata kumagwiritsa ntchito ndithu amenewo ati tumake tokhala ngati akuwasuta choncho kaya kumapopera kampweya mkati kenakonotu basitu ali high kwambiri Pena kumapezeka zoti ayamba kupenga misala. Kupengatu misala for real mpakana akufunikira apite ndithu kuchipatala cha anthu amene ngosokonekera ndithu ah, mutu mpakana ndi atakalandire ma treatment kumeneko. Zosakhala bwino. Anyways, tabweretsa nkhaniyi pa zifukwa, tifotokoza bwinobwino koma chifukwa chamene tabweretsera chifukwa chonena kuti we condemn the usage of ma drugs amene amazunguza ubongo, ma drugs amene amasokoneza anthu. This is wrong. Anyways, tifotokoze motere kunena kuti ma guy ku Blantyre ndi zonena kutitu achinyamata ayambano tsopano kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo amene akutchedwa kutino ambuka, crystal meth, amene akamba uja. Nde chomwe akumapanga akumatenga nde kuti kabotolo. Akatenga kabotolo kakang'ono kaja timagulitsira mu bostik kaja kamene kaja. Basitu ndikukaboola ndikuika nde kuti ma pipe awiri. Akaika ma pipe awiri, pipe wina, pipe ina ikumapita kukamwa, pipe ina nde kuti ikumakalumikiza nde kuti ku ka bulb. amaphwanya ati bulb lina lake basi no ndikumatenthetsa no ndekuti ma drug aja ku bulb limene lija akatero ndekuti ma drug aja kumakalowa m'botolo muja basitu mmene muja mankhwala aja kumakapanga kaya zichani kumeneko kuja nkukabwata ndekuti no ujeni vapor yakeyo eti kaya ngati kuti utsi uja otentha uja utsi umatuluka ngati ngoyerekeza mukubwatitsa kaya ndi madzi nthunzi uja umatuluka umakha, umakhala owotsa choncho, umene uja umakalowa mpaipi inayo imene imapita kukamwayo, basi ndikumapezeka zoti atani, aku, aku, akumapezeka aku- akupanga consume ndiye kuti chani, ah, zima, zima, zimadzi zimene zijazi, zimene zili tima tingoti vapor choncho eti, ziutsi zimene zijazi zikapita mkatimo ndiye kuti mthupi mwawo basitu akumakhala ati high basino aa ifeyo ndafana oti tikuzitsatsa chani ee asokonekera basino mutuwu akukhala ngati amazimva ngati aledzera mudziwa kale mene zimakhalira kenakonotu enawo akumati basino akuyiwala mavuto zikatero ma guy zafika poyipa kwambiri ponena kuti achinyamatawa akapanga izizi akumapezeka zonena kuti enawo akumapenga misala chifukwa chonena kuti they are getting addicted. kapena kunena kuti no akumapezeka zoti chija chasandukano chizolowezi chonena kuti no akulephela, chibaba amatelo eh, hey akulephelano kuti no akhale opanda kupanga zimenezo munaona anthu aja amasuta fodya ena ake chifukwa choti anasuta fodya kwambili basi no fodya uja kwalowa akuyendela fodyayo kuti no basi akhale opanda fodya kumangonjenjemela enawo zikumafika pa level imeneyo yoti no kuti akhale akulephela ndekuti ena akumakaba ndalama Kuti no atani? Akakagule zimaijeni zimenezi? Azitani? Azifwenkeza moterono mu njira yoyero tafotokozayo? Basi to nde kuti mpakana zikupe ziku zikudzadza mmitu mwawo achinyamata aja ndikumapenga misala. Ma guy zinthu zolakwika, we have to sit down and condemn this, this is wrong, we don't want to bring this, ife sitifuna tibweretse ijeni khalidwe ilili mu dziko lathu, this is bad for our country. Izizi ndi zolakwika kwambiri. Now kumeneko ena apenga misala mpakana kutengedwa mu zipatala apangidwe treated very very wrong. Kuwafunsa anyamata aja bwanji mupanga izi? Why you doing this? Eeh you are destroying yourself mukuziononga nokha achinyamata mupangiranji za fotokozi ati ayi ifetu chifukwa chonena kuti tutekotu ndi ulovatu. Kusowa zochita, mavuto achuluka nde tipanga bwanji? Tapeza njirano imeneyoyo? An escape ati njira yothawira imeneyo tithawe mavuto. nde basi to kumangopanga chonchotu basi koma muyang'ane mankhwala awawa sa- sizoti ndi akunoko akubwera bwanji mu dziko muno mm? Aku, akulowa bwanji mu dziko muno apolisi akunena kuti ah ife apapa ndiye kuti tayamba kupanga chani track down these people amene akugulitsa zimankhwala zimenezi tiapeze amene akulowesawo mdziko muno ndiye kuti tithane nawo Koma muona nde kuti ndi tikhala nde kuti masiku masiku miyezi miyezi osagwira amenewa koma achinyamata awatu akumakafikira nkumakagula ma drug kumakagula zimenezi koma apolisi nde kuti muona kulephera kuti akawapeze amenewa anyways ma guy we should say this chimene tabweretsera nkhani iyi this is wrong we condemn this ngati ifeyo kuchoka kuno ku Just Check Malawi we can't sit and watch our country eh, kuti it's being teared down with this usage of drugs ma drugs amene nde kuti no asokoneza achinyamata to spoil our, our, our young people nde kuti tsogolo lawo tikulipha tikatero hmm? zima drugs zimenezi nkatimo zikapita mthupimo zikapanga chani nanga ngati zikuwapengetsa misala si ma- si misala yokhayo It- there there are a lot of damages zimene zikuchitika muthupi mwa achinyamata amene Maybe we should sit down tiapangeso nde kuti chani address achinyamata amenewa. You guys our you know you our young people you know as Malawi eti we might be poor ndife osauka yes eti ifeyo ndi osauka komano ndi zoti no tinapasidwa nde kuti no ah tili ndi mtendere kwathu kuno. What you are doing as young people you think kunena kuti this is this is good this is wrong zomwe mukupangazi ngati achinyamata mukuziona ngati ndi zinthu zabwino koma ndi zinthu zolakwika osangoti kwa inu nokha komanso ngati kwa dziko lathu you are spoiling our nation mukupangisano dziko lathu liyambeno kumasandukano nde kuti no ma level aja achina US kumene ma drugs they are using there and you have seen how it has destroyed their nation mene zaonongera dziko lawo kugwisa ntchito zimaijeni zimankhwala zozunguza bongo zimenezi Mufuna mubweleseno majeni ngati za zikuchitika ku south africa? Mukubwelesano ngati ka chikhalidwe kameneka kuti kakhazikikeno pakati pathu? Zimenezi zikuonongani zionongaso tsogolo. Tsono inu ngati mwaonongeka ndiye kuti dziko lathu laonongeka. Now ku Blantyre. Blantyre sitikuziwa Blantyre munakhala bwanji? All the time zophanaphana zija mwaziona ku Blantyre mene zinakhalira and takhala tikumanena what's the problem? Chikuchitika ndi chani kumeneko? now we are coming now nkhani zakeso zimenezizi zikuchitika ndizani mukupangaso zimeneziso achinyamata enanu sinkhani zoti no kujeni kusowa ntchito kokhako enanu mukuti manyado ife manyado em sizokhazi zina tikumaona kuma bedzi kuti atenga zimapaipi basi ndikumata amati kaya zichani kaya kumakasuta zimapaipi zina zisuta ndekuti kumatusa utsi mphuno ntsikana kutulutsa utsi chimphuno bwe- basi ati kupate kumeneko maticha ati shisha eh basi kumapanga zimenezozo Ndizichani zimenezi? Mukuziononga nokha ma guy. Now panopa munganjoye kunjoya koma chomwe mukuyenera kuziwa nchonena kuti chinachonse chimene mukupanga panopa there are consequences coming. Everything you you do chimabwera ndithu basi ngati koini kuli side ina yake imene mukunjoyayi koma palinso zotsatira zake. You see every action you take you must be responsible of the consequences which are coming zotsatira zimene zingabwere sizibwera lerotu ma effects aketu abwera kutsogolo kuno mwamaliza nde kuti kupanga zanuzo kufwenkhafwenkha ma drug anuwo mukuzisokoneza mitu yanuyo kunjoyanjoya mene munganjoyere kaya mudumpha ma speaker mwamaliza nde kuti kaya ndiku ndikutani kusuta shisha wanuyo basi mukatero muzivina mutavula mutavula basi kumenula chani Atsikana inu anyamata inu mwakhwefula khwefula mukamaliza kupanga zimenezozo you will now say okay panopa tikufuna titani tikufunano titani tikhazikike ngatino tsopano anthu amene takulano tsopano tikhale mmabanja there after mwina kaya ndi kaya ndi 10 years muyambe kulandilano ma effects amenewowo iyayi ijeni yawo yakuti pati yawo yakuti yakuti nde asokonekera ee mapapo nde zonero kuti mapapo awowotu ndi zoti ali ndi vutotu panopa Hi, akufunikira akasinthe chani, kaya ndi kidney, he kuchokera pameneponso ndi zoti notu ali akuoneka ngati ali ndi khansatu ya mu ubongotu, he i, mukuona zimenezi, zimenezizi muzizavutisano tsopano, anthu kusogolo kunono azizayamba kuyang'ana, tipange nawo bwanji, hi tapangani tisonkhe, tathandize, apite ku India kusogolo kuno eti. mukuchita kuzibweretsera nokha, zotsatira zake simukuziona pano? Its coming. You see chimene mmapanga china chilichonse chimabwera ndi zotsatira zake. Ulova mukuunenawo ndi zonena kuti ukukwapulatu tonsetu. Anthu ambiri tikuvutika even amene ali pa ntchito omwewo mukafunse ngati sakumva ngati ali ndi malova. Akumazimvanso ngati malovanso kupanganso kwambiri kuposanso mwina inuyonso. because it's very very hard they are working extra hard komano chani zinthu sizikuta sizikuyenda no matter how they do kuti akuyika energy yotani still life yawobe sikusintha ikungolowelalowelabe pansi kumanena kuti komatu ineyo ndikupanga sacrifice something i'm putting my energy but i'm getting nothing in return life sikutani sikusinthabe at least you you're just there sitting mwinaso koko kuti simukugwira ntchito simukuyika energy ina iliyonseyi energy yanu mufuna mukayike ku chani koma kumakafwenkha zimenezizi zimajeni zanu zimbabuka zanuzi mukatero kenako muzizadwala kusogolo kunoko now ife ti tipanga zono tino pamene tikulosa zala ino achinyamata kuno tino musinthe izizi zizabwera ndi ma effects ake ndizakupangana affect kusogolo kuno Nawo okumva amayenera atati amve amene sakufuna kumva zake zimenezo. Tiziyang'ananso nde kuti ndi security yathu. Ngati zikulowa nde kuti zikulowera mma border mwathumu. Kodi ziku chikuchitika ndi chani mmenemomo? Simutithandizatu ngati mukumalola zinthu zimenezi zizilowa fukwa zinazitu mmachita kuzionatu koma nkumanena aah nde ndidulire nkoni kakutikakuti mundipatseko kandalama mwakutitu kuti zilowe. Zikatero zikuononga dziko lathuli. Sitikufuna ife tifike ma level a South Africa oti onena kuti basi inu achinyamatawa ayambe sopano kumasokoneza akuba amene ayamba zi ena kupanga chani nkhani zake zoti akufuna akagule zimajeni zimenezi zinthu zoti zizawaonongeranso miyoyo yawonso ngati izo now aah tipange chonchi kuli nyimbo ena anayimba amati moyo ni mpamba moyo ni mpamba usamalileni moyo moyotu ni mpamba palibenso amene angabwere ndikuzapezeka zonena kuti no akupangitsa kuti moyo wako ukhale mwina wotalika. Ndi iwe mwini wake, zimene ukupanga, zisankho zako, ziganizo zomwe ukupanga tsiku la lero. Komano zimenezozo ndi zoti zimakhala ndi zotsatira zake mawa so take care of yourself achinyamata please avoid this, this is wrong. Makolonso. Tamapangani trace achinyamatawa. It's very very sad ndinapita kwina kwake chakufupi ndi kwathu uku eya timati cha kwa magalamula kwina kwake uku ndinapita ndithu ku ka ku- kunali kuli kachigwembe kena kake kabwino kwambiri ndinapita kumeneko ndakapeza tianyamata tikusuta chamba kumeneko tanyamata ta- to- ting'onoting'ononso I look at them ndayang'ana kuti ah this is very very what this is wrong achinyamatawa awawa akadali ana basi akatera akuziononga tawa akuziononga So tatiyeni tiziwapanga trace achinyamatawa ana athuwa tikamangowasiya azingoyenda choncho ngati nkhuku eti he zotsatira zake taziona kuti ifeyo pa ifeyo vuto lake so panalibenso amene amatipanga control nde tinawonongeka magulu ake amakathera ngati amenewawa tatiyeni tiziwapanga check kumawalondoloza akuyenda motani amenewa zimenezo ndi zolakwika and achinyamata inu we are repeating over and over again osangoti ku Blantyre kokhako ndi madera onse ngakhale mdziko muno tikunena kuti tapewani zimenezizi tizisamaliretu moyowo tikalephera kuzisamalira ndi zonena palibenso amene angabwere kuzatani kuzatisamalira ifeyo tikuyenera tizisamalire tokha akuti